amalawi azanga ndafika kuno masiku awiri apitawo kuchokera ku ulendo wakunja umene ndinakayimira dziko lino pa misonkhano itatu woyamba ku switzerland wokamba za chuma World Economic Forum ndipo iwiriyo ku dziko la Equatorial Guinea pa nkhani za African Union. Pa nthawi imene ndinali kunja pali zinthu ziwiri zimene zinachitika Choyamba, nchakuti ndondomeko imene ndidalamula kuti iikidwe ndi cholinga chakuti ndalama zakunja zizigulidwa pa mtengo woyenera inaikidwa. Ndiye pakuti pali chiyembekezo chakuti mitengo ya zinthu zogulidwa kunja kwa dziko lino ikwera, kukhudza aliyense. Ndidaperekanso kwa nduna oona za chuma ndondomeko yochepetsa kagwiritsidwe ntchito ka ndalama m'boma ndipo ndondomekozo ziyamba kugwira ntchito kukhazikitsidwa mwezi wa Juni tikuyamba mawawu. Chachiwiri chimene ndidawuzidwa ndili ku ulendo umenewu nchakuti masamba a mchezo, social media, manyuzi komanso mawailesi adaulutsa nkhani yakatangale yokhudza nzika ina ya ku Mangalande ndi kuti anthu ena ogwira ntchito ni ine adatchulidwa mu nkhani imeneyo. Lero, ndikufuna nkambe za zinthu ziwiri zimenezi. Pa nkhani ya kusintha kwa ndalama ya kwacha, nikudziwa kuti nzopweteka, koma nchifukwa chakuti tachita ngati kubwezeretsa mchimake fupa limene linatulukira kunja kwa thupi. Chimenechi ndi chinthu choyenera ndipo nchofunika chichitike kuti tichize mavuto azachuma m'dziko muno. Mtengo umene timagulira ndalama zakunja udali wolakwika ndipo chifukwa cha ichi chuma chathu chimavulala. makamaka cha anthu amene amachita malonda ogula zinthu zakunja, mabizinesi awo amawonongeka. Masabata atatu apitawo ndanena kuti tiyika ndondomeko zimene panopa ndi zopweteka koma pakutha pa nthawi imeneyi zithandiza kuti chuma chathu chibwererenso m'chimake. Kukoza mtengo omwe timagulira ndalama zakunja ndi njira imodzi yokoza nkhani ya zachuma mdziko muno. Tsono poti fupa limeneli libwerezetsedwe mchimake, ndondomeko zochepetsa kagwiritsidwe ntchito ka ndalama za m'boma zimene ndidaawuza ndunawa, a zachumawa ziyamba kugwiritsidwa ntchito. Ndikudziwa kuti izi nzopweteka monga nanena kale kwa tonse chifukwa kukwera kwa katundu amene timaoda kunja ngati dziko kumapangitsanso kuti muchepetse katundu amene mungagule. Choncho n'chinthu chofunikira kuti nafenso amene timagwira ntchito zokutumikirani m'boma tichepetsenso kagwiritsidwe ntchito ka ndalama. Tsono n'kuwuze ndondomeko zimene nawapatsa nduna kuti akhazikitse zomwe palibe wina aliyense m'boma akuloledwa kusintha ofesi yanga isanavomereze. Choyamba, aliyense ogwira ntchito m'boma kuphatikizapo ineyo asayende maulendo akunja odutsa atatu mu miyezi imene yatsalayi pa chaka chino pokhapokha patakhala zofunikira zina. 2. Takhazikitsa njira zounikira nambala ya anthu a m'boma amene aziloledwa kuyenda pa ulendo uliwonse wakunja. 3, Taletsa kulandira ndalama yowonjezera ya alawansi pa misonkhano, pa ma workshop, pa ulendo kaya ma conference amene ochititsa ake apereka kale ndalama zoyendetsera msonkhanowo. 4 Ogwira ntchito m'boma amene akuyenera kukagwira ntchito mayiko ena a mu Africa nthawi zonse azigwiritsa ntchito economy class poyenda. 5 Adindo onse akuyenera kusamalitsa za nkhani ya kayendedweyi ndipo amene satsatira izi adzayankhapo. 6, Mabodi onse a makampani a boma kapena nthambi za boma azikumana kosaposa kanayi pa chaka pokhapokha ngati atenga chilolezo kuchokera ku ofesi yanga. 7, Mafuta amene nduna zimayendera achepetsedwa ndi 20%. 8. Mafuta azipatsidwa kwa okhawo amene akuyenera kulandira mafuta ndipo ofesi yanga itulutsa ndondomeko ya anthu oyenera kulandira mafuta posachedwapa. 9. Ndikulamula anduna a Transport kuti apereke ndondomeko ku mabungwe onse a boma ya kagwiritsidwe ntchito ka mafuta pa galimoto iliyonse pa maulendo ataliatali. 10. Magalimoto a boma a pa pool asayende kudutsa 6 pm pokhapokha ngati pali chilolezo chimene mwatenga kuchokera ku ofesi yanga. 11. Kuchokera lero, Pasapezeke nthambi iliyonse ya boma imene igule galimoto. Ofesi yanga iperekanso ndondomeko za mtundu wa galimoto zimene maofisala osiyanasiyana potengera magiredi awo aika ndalama m'mabungwewo. 14, Mabungwe a boma asagule katundu kunja ngati katunduyo akhoza kupezeka m'dziko momuno. 15 kuti tikhale ndi ndondomeko ya mphamvu yoyendetsa zinthu ndatchulazi komanso ndondomeko zina m'mabungwe ndi nthambi za boma ndasankha Ms. Colleen Zamba ngati secretary to the president and cabinet kuyambira lero ndipo iwo alowa m'malo mwa bambo zangazanga chikhosi amene apatsidwa ntchito zina Tsopano tikambe za nkhani ya corruption katangale ziphuphu zimene zikumvekazi makamaka zokhudza anthu ogwira nane ntchito ndudziwa kuti nkhani imeneyi komanso mapepala amene akugwiritsidwa ntchito pa mlandu umenewu ku United Kingdom ali ponseponse, maka pa social media ndi malo ena. Ndipo kutengera malipotiwo, munthu wa ku Britain amene akuyankha mlandu umenewu anabwera m'dziko lino miyezi iwiri yapitayo ndipo atabwerera ku UK adamangidwa nafunsidwa mafunso kenaka adamusiya pa belo ndipo atatero iye adapempha khothi komweko kuti lisinthe ndondomeko ya belo yake koma adamkaniza kusintha ndondomekoyo chifukwa bungwe la National Crimes Agency la ku UK lidanena kuti asasinthe ndondomeko ya beloyo chifukwa mlandu wake ni waukulu ndipo ukukhudza anthu ena akuluakulu ogwira ntchito m'boma boma lathuli monga a vice president a dziko lino chief of staff ku nyumba ya boma kuno solicitor general inspector general a malawi police service Chairperson a Public Procurement and Disposal of Assets Authority, PPDA, komanso loya wa Malawi Police Service. Nzoona kuti nkhani zimenezi nzazikulu ndipo ndikudziwa kuti mitima yanu ili mmwamba komanso njankhawa. Ndikumvetsetsa mkwiyo umene mungakhale nawo pakumva nkhani ngati zimenezi, N'kufuna nikutsimikizileni kuti ngakhale ine mwini nkhanizo zanipatsa maganizo, maka potchula kuti anthu akulu-akulu m'boma komanso kuti munthu wozengedwa mlanduyu abwera m'dziko muno ndipo sadamangidwe kapena kufunsidwa mafunso ena aliwonsewo. Koma Mkwiyo wokha sikungapindule pa nkhani imeneyi. Inu mudanisankha ine kuti ndizipereka ziganizo zimene zingapangitse dziko lathu kupita patsogolo. Ndipo ine mwini ndalumbira kuti ganizo lililonse limene ndingapange lokhudza dziko lino ndidzapanga monga mwa malamulo mosaopa kapena kukondera wina aliyense izi zikutanthauza kuti ngati president ndikuyenera kupanga ziganizo potsatira ndondomeko za chilungamo osati maganizo anga chabe Ndi ndondomeko zimenezi zimene zimatipanga ife kukhala anthu a umunthu, ndipo mkwiyo wathu sukuyenera kuchotsa umunthu wathu umenewo. Imodzi mwa mfundo ngati zimenezi ndi yakuti munthu aliyense ali ndi ufulu wodziteteza pamene akuimbidwa mlandu, ndipo pofikira nthawi ino, Anthu amene atchulidwawa sakuimbidwa mlandu uliwonse ayi. Mfundo ina n'njakuti munthu aliyense ali ndi ufulu wolankhulapo zokhudza mbali yake pamene aimbidwa mlandu. Ndipo kufikira pamene tikukambapo, palibe mmodzi wa anthuwa amene waitanidwa kuti afotokoze mbali yake. Tsano tikukambamo sabata latha. Mfundo yachitatu njakuti aliyense pamene azengedwa mlandu amatengedwa kuti ngosalakwa kufikira khoti litamupeza kuti ali wolakwa. Ndipo pofikira lero palibe khoti m'Malawi muno limene lawapeza anthu amenewa kuti ndi olakwa. Ine Nimayembekezedwa pamaso pa lamulo kuti nditsatire mfundo zimenezi. N'chifukwa chake nimadikira ochita kafukufuku komanso makhoti kuti agamule ine ndichitepo, ndisadachitepo kanthu zokhudzana ndi udindo wa wanthu. Sikuti sindikulemekeza ma court aku UK ayi, kapena maripoti ama nyuzi ndi ma wailesi za kwathu kuno, koma sindingapange chiganizo changa potsatira izi m'malo motsatira malamulo a dziko lathu, constitution yathu, amene ndi malamulo aakulu. Lamulo lathu mdziko muno limandikakamiza kuti ine ziganizo zanga zonse zikhale zovomerezeka ndi constitution imeneyi komanso makhothi athu. Nikugwirizana nanu nonse amene mukunena kuti nkhani zimenezi ziunikidwe mwamsangamsanga kotero kuti zikamachedwa nanenso sizinikomera ayi ndipo ena akamayesera kutsekereza nkhani zimenezi ndi zinthu zosasangalatsa tonse